anw ka tɔɔrɔ belebeleba ye mun ye bi kaso an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kisi kaso ma kaso tɛ mɔgɔba taayɔrɔ ye kaso an b'a ɲini ala fɛ minnu bɛ yen ala ka sira d'u ma u ka bɔ minnu ma se yen fɔlɔ ala k'a bɛɛ kisi kaso kɔnɔ donni ma parce que n'i donna kaso la i ka hɔrɔnya bɛɛ minɛra i ka foyi t'i yɛrɛ bolo hali ni mɔgɔ dɔ taara bɔ i ye ko nan'i fo e tɛ se ka wuli i yɛrɛ ye k'i bɛ taga garidi de bɛ da i kan ka na n'i ye wa gundo t'i la kuma fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a fɛ k'a fɔ dɔ de sigilen don i tɔn kɔrɔ i ka fɔta a tulo b'a bɛɛ la a bɛ k'a bɛɛ jateminɛ min taara bɔ i ye dan de b'i la bilasirali la an b'i bila yan an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni o y'i ka du kɔnɔna ye o tɛ kaso ye yɔrɔ dɔ de bɛ yen n'i sera yen i bɛ dan yen wa minnu bɛ k'i kɔlɔsi hali n'i ka denbaya nana don min n'u donni ma diya u ye u b'a fɔ ko ayi ko visite tɛ yen bi mɛ min bɛ yen bi ni n'i tɛ kaso kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn kaso ye mun ye gɛlɛya ye mun ye e diminen don i yɛrɛ ma nin tɛ yen nasɔngɔ tɛ n bolo sugu ma diya esansi tɛ n ka moto la e t'a dɔn k'i bɛ ala tanu na fo don min ni dɔ taara da sɔgɔ i da la a mana fɔ ko kaso lafiyalen don parce que i ka dumuni b'i sɔrɔ yen tele bɛ yen i bɛ matila kan i ka ɲɛgɛn b'i kɛrɛfɛ ala deli i kana se yen dɛ e t'a dɔn e ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taama ka n'ali misiri la ni misiri jiginna ka t'i fɛ yen ko nin ye hɛrɛ ye fo don min na n'i yɛrɛ ye kaso kɔnɔ a n bɛ moto ta sɔgɔmada joona fɛ n bɛ taa sugu la n bɛ taa n ka baarakɛyɔrɔ n bɛ taa kalanyɔrɔ la e t'a dɔn ko nin ye hɛrɛ ye liberite don fo don min n'i ɲɛ bɛ dɔ de jɔlen n'i da la ale de b'i ka da yɛlɛ ale de b'i ka da sɔgɔ ala k'an kisi kaso ma mɛ n'i donna fɛnɛ diɲɛ wuli ko tɛ ala banna n na o fɛnɛ tɛ ala tɛ n fɛ o fɛnɛ tɛ maa donna kaso kɔnɔ minnu ka limanaya ka bon n'an ta ye u ni ala ka di ka tɛmɛ an kan kira kunturu yɛrɛ y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam san saba makankaw ka anbariko b'a kan kaso ti tɛmɛ a kan ala kira ni sabaw fo ka dumuni yɛrɛ ban anw ka kasow la dumuni bɛ d'i ma a diya fara goya kan dumuni bɛ taa d'i ma o y'i ka droit de ye mɛ kira donna kaso min na dumuni kun tɛ di wari b'u bolo n'u taara k'u bɛ taa fɛn san makankaw tɛ fɛn feere u ma saadu bun abi wakasi ko ko balo nana ban f'olu bɛ yiribulu de dun yiri yirifura olu b'o de ɲimi k'a ji min k'a ɲaga labɔ sabaw ye kaso kɛ dɛ minnu donna silamɛya la kun fɔlɔ la ka fara ala kira yɛrɛ kan alayhi salatu wa salam hali n'i ma bɛɛ ta mɛn seyidina yusuf i y'o ka kaso mɛn dɛ ɛ san kɔnɔntɔn nin nabi ɲuman nin a ma foyi kɛ mɛ a ye san kɔnɔntɔn de kɛ kaso la a b'a yira lajarabilen don kuwa fɛn fɛn bɛ kaso la bɛɛ tɛ juguya dɔ y'a se yen dɛ tuma dɔ la i bɛ don kaso la hali min y'i don yen o yɛrɛ t'a dɔn i donna kun min na kuma tɛ i yɛrɛ ma o bɛ kaso kɔnɔden dɔw sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ni ala y'i lajarabi ni kaso ye a bila i kun na ninnu ye lajarabiw de ye kabini ma na bi bɔgɔ la nin b'i sɔrɔ i nalen i b'a exécuter de wa maa min fana donna kaso la min ka jugu ka tɛmɛ kaso yɛrɛ fana kan k'i ka kaso kɛ hami ani gami o de ka jugu n'a bɛɛ ye n'i donna kaso la kana kɛ hami a kɛra kaban parce que i bɛ siran yanni i ka don n'i donna kaban dɔrɔn ala minɛ i b'a k'i ka kuranɛkalanyɔrɔ ye k'a kɛ i ka murajakɛyɔrɔ ye révision kɛyɔrɔ a bɛ tɛmɛ e kan tafsiri kitabu dɔ b'an bolo a dilanna kaso de kɔnɔ mahamadu ali sɔbuni a y'a ka tafsiri kitabu dilan kaso de kɔnɔ parce que temps tun b'a bolo yen ibun tayimiya ma fɛrɛ kuranɛ kalan ma abada f'a donnen kaso kɔnɔ ka kuranɛ jigin siɲɛ bi seegin bi seegin ni kelen na suratul kamari laban ala y'a ni mina ala ye dɛ kaso kɔnɔ abu hanifa ta an y'o kuma fɔ aw ye imam maliki ta o fɔra aw ye shafi ta fɔra aw ye ahmad bun hanbali ta ale ta ma kɛ k'a don kaso kɔnɔ dama dɛ ka maa dɔ bila sɔgɔma o sɔgɔma kaso kɔnɔ den bɛ daraka dun waati min busan bɛ ka jigin ahamadu kɔ la o waati de nin karamɔgɔba alimamiba a ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ko kuranɛ tɛ danfɛn ye ko ala dɔ don a ka kaso kɔnɔ don filɛ nin n'a fɔra k'u donna kaso la a kana taa k'i ɲɛna k'u ye kojuguba dɔ de kɛ ayi kiiri dɔ dɔrɔn u y'a tigɛ a tigɛ cogo ni masakɛ ka karamɔgɔw ta ma bɛn u ye o karamɔgɔ masina coro masakɛ ye a fana ye décret bɔ ko k'a bila kaso la ninnu ka kaso kɔnɔ don kɛra nin de ye e abu hanifa o e maliki o maliki ta yɛrɛ kɛra dɔrɔn n'i karabala ko k'i muso bila n'i y'a bila k'a tɛ jate furusa ye tɔlakul mukrah a tɛ jate furusa ye maliki ta kɛra o ye a fana k'a yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔna la o ɲɔgɔnna o camanba kɛra e bɔra min ta yɛrɛ kalama dɔɔni o kɛra abudulhamidi kisiki ye misira jamana kan a ye donko joli kɛ a ye bɔko joli kɛ a ye donko joli kɛ ka bɔko joli kɛ mɛ ma foyi tiɲɛ a ye a ka don o don n'a bɔra ala bɛ dɔ fara a kundama de kan ka dɔ fara a ka bonya kan bon b'a yira kuma dɔ la nin lajarabili ninnu i bɛ n'a ye dɛ parce que adamaden bamananw ka kuma ko ni mɔgɔ ma sa ko fɛn bɛɛ juru b'i la quoi ni maa ma sa ko fɛn bɛɛ juru b'i la o b'a yira i bɛ dugawu de k'i yɛrɛ ye gɛrɛgɛrɛ ko fan o fan a finma a jɛma ala k'i kisi a ma dɔrɔn sɛ gɛrɛgɛrɛ man ɲi dɛ kuma dɔ la e ma foyi kɛ mais kuma dɔ la a gɛrɛgɛrɛ filen bɛ taga ci e de kunna bon sahabaw ka nin waati u ye gɛlɛya sɔrɔ ka fara ala kira kan alayhi salatu wa salam maka kɔnɔ mais ala taala y'u lasabali u nalen madina ala sɔrɔla ka sira di u ma sisan u bɛ se ka kɛlɛ kɛ o de ye uzina lilazina yukataluna ko diɲɛ kɛra mɔgɔ ma ma minnu bɛ ka kɛlɛ bi annahum zulimu ko tiɲɛ na u tɔɲɔlen don wa innalaha i k'a dɔn ala ala nasirihim lakadir ala ye se masa ye u dɛmɛli la kɛlɛ fɔlɔ min n'u y'o kɛ aya nin jiginnen o kɛra badiri kɛlɛ de kɛlɛ aya fɔlɔ min jiginna u bɔlen maka ka taa madina o ye nin aya de kɛlɛ fɔlɔ min fana kɛra o bɔlen maka ka taa madina badiri kɛlɛ de o fana kɛra o bɔlen maka ka taa madina o san filanan o de kama alahu taala ye kɛlɛ diya u la walasa kafiriw kana ɲɛ don a ko la